Agus faoin chéad Oireachtas na Gaeilge i Ros Muc, ní fhaca, nó. Bhuel, níorbh é an chéad Oireachtas é, bhíodh Oireachtas dhá cheiliúradh chuile bhliain, ach chomh fada is atá 'fhios a'm, is i mBleá Cliath a bhí sé. Agus, bhuel i dtaobh, scéal eicínt a scríobh an Piarsach, Bríd na nAmhrán, bhí sí ag iarraidh a bheith páirteach san Oireachtas, agus shiúil sí go Bleá Cliath. Cheapfainn go b'in é an scéal faoi Bríd na nAmhrán. Ach ar aon bhealach, bhíodh Oireachtas na Gaeilge, is cosúil, i mBleá Cliath.
Bhuel, bhí, yeah, bhí, bhí, bhí roinnt daoine, eh, Bhí, níl 'fhios a'm an raibh coiste déanta acu, Cearta Sibhialta na Gaeltachta, bhí, bhí eagraíocht eicínt socraithe suas, Cearta Sibhialta na Gaeltachta, agus bhí daoine páirteach ann agus bhíodar den tuairim, agus is dóigh go rabhadar ceart, nach raibh an ómós ceart á thaispeáint don Ghaeilge, b'fhéidir, agus go raibh na Gaeltachtaí, fágthaí gan mórán forbairt ná aon rud mar sin agus bhí raidió beag tosaithe acu freisin, thosaigh sé an-bheag, raidió bradach, níl 'fhios a'm go díreach ar Raidió Chonamara a thug siad air nó cén t-ainm a tugadh air ag an am ach bhí sé, bhí an. an bhí an stuif acu le bheith ag craoladh ach ní raibh acu ach dhá bhattery cáir cheapfainn so ní bheifí in ann craoladh i bhfad. B'fhéidir go mbeifí in ann craoladh timpeall ar Ros Muc nó b'fhéidir an athrófaí caravan a bhí sé cheapfainn agus bheifí á athrú b'fhéidir go Cárna agus b'fhéidir isteach go Leitir Móir níl níl fhios a'am go díreach. Mar bhí sé san áiléar anseo tí Mhichael Eoghain. Bhuel níor cuireadh san áiléar anseo é go dtí rud eicínt eile a tharla. bheartaigh an coiste nua seo, Cearta Sibhialta na Gaeltachta, bheartaigh siad oireachtas a chur suas sa nGaeltacht. B'fhéidir anois go raibh siad ag Coiste an Oireachtais agus gur iarradar orthu an oireachtas a athrú go dtí an Gaeltacht, níl fhios a'm an ndearna siad é sin nó nach ndearna, ach sé an plean a bhí acu go rithfidís oireachtas sa nGaeltacht iad féin. B'fhéidir nach bhfuaireadar aon aird i mBleá Cliath. agus chuadar timpeall ag daoine éagsúla is dóichí ag tóraíocht áit a bhféadfaidís é a dhéanamh agus réitigh siad ansin le m'athair anseo gur anseo a bheadh sé. So cuireadh dhá champa mór suas sa bpáirc anseo taobh amuigh den teach ósta agus tá mé a cheapadh cuireadh isteach ar ceadúnas óil go dtí haon a chlog san oíche nó extensions a thugaidís orthu an t-am sin. Agus iarradh daoine ann, iarradh is dóigh amhránaithe agus ceoltóirí agus cineál dream a théanns ag an Oireachtas, an bhfuil a fhios agat. Ach ar aon bhealach bhí fíor, fíor deireadh seachtaine ann. Tá mé ag ceapadh gur fhreastal thart ar chúig mhíle duine ar Ros Muc an t-am sin. Ní raibh muid in ann ag an méid sin daoine. Tá a fhios agam gur tháinig mé féin anuas as Bleá Cliath cuireadh fios orm a theacht anuas
le dhul ag obair ach bhí go leor eile ag obair, bhí bhí fiche nó níos mó duine ag obair, bhí daoine ag obair sa gcistineach, daoine ag obair sa mbeár. cuireadh, bhí garage, carrannaí amuigh ansin, now níor deasadh carrannaí ann ach sé an chaoi a raibh sé úsáidte mar stór, bhí petrol pump lena thaobh, deineadh beár dhó sin, bhí ól á dhíol cheapfainn istigh sa teach agus beatha á réiteach istigh sa teach. agus ní raibh an foirgneamh seo chomh mór agus atá sé anois, bhí sé i bhfad i bhfad níos lú, cuireadh méid ar an foirgneamh seo i 1980, 81. So bhí an áit an-bheag le haghaidh freastal ar chúig mhíle duine. Now bhí an dá champa ceart go leor fairsing agus oh yeah, ar an deireadh seachtaine céanna níor stop sé báisteach ar feadh an deireadh seachtaine. D'imigh an leictreachas. Cuireadh Transformer eile suas ar an bpól agus d'imigh sé sin agus cuireadh an tríú Transformer suas. So, bhí sé, bhí sé mayhem anois an focal Béarla, mayhem a bhí ag tarlú. Ach ag an, ag an deireadh seachtaine sin freisin dúirt siad, bhuel, cuirfidh muid Raidió na Gaeilge, cuirfidh muid ar an áiléar anseo é agus beidh, beidh, beidh an leictreachas ceart againn le haghaidh craoladh i bhfad ó bhaile agus bhí crowd thart agus shocradar suas antennas le haghaidh broadcastáil agus bhí wireannaí ag dul síos i bhfad agus soir i bhfad agus chuile shórt eile. So tá mé ag ceapadh go pioc gur dúirt daoine gur phiocadar suas i mBleá Cliath é. So bhí sé fós ina raidió bradach. Bhí bhí sé bhí sé bradach yeah bhí sé bradach agus eh. So bhí, bhí an ócáid sin ann agus ó shin i leith tá an tOireachtas anois ar camchuairt, in other words bíonn sé i nDún na nGall, bíonn sé i gCiarraí, bíonn sé i gConamara agus bíonn sé i mBleá Cliath so, so cuir i gcás an, an taispeáint gurbh fhéidir é dhéanamh. Rud eile a spáin muid is féidir raidió chur i gcomhair agus cúpla bliain ina dhiaidh sin bhí Raidió na Gaeltachta bunaithe. So, you know tá sé tábhachtach. Níor thuig tú an seanáit bhíonn Tá mé ag ceapadh go bhfuil Piaras Ó Gaora le feiceáil, níl sé le feiceáil ach ar a leiceann mar go bhfuil sé le tóigeáil, dá mbeadh sé dá mbeadh sé le n-aithneachtáil sa bpeictiúr? Ach bhuel, tá sé tábhachtach go seasfaidh daoine suas is go ndéanfaidh rudaí agus taispeáint don dream atá chomh. chomh sásta leo féin thuas i mBleá Cliath, nó hé bith cén oifig a bhfuil siad ann, ní gá go mbeidís i mBleá Cliath, ach tádar chomh compóirteach agus chomh socraithe go bhfuildar an-sásta leis an chaoi atá rudaí mar go bhfuil siad féin thuas i mbarr agus níor mhór iad a dhúiseacht anois agus arís. Agus d'oibrigh na rudaí sin thar cionn. Agus. Agus meas tú an raibh time maith ag daoine a bhí céann sin luaite faoi. Bhíodar ag caint air ar feadh blianta fada ina dhiaidh agus tá mé ag ceapadh duine ar bith a d'fhreastal ar an deireadh seachtaine sin, dá mbeidís fós beo because tá muid ag caint ar 1970, ahh, cén fhad ó shin ó shin, fifty, caoga dó bliain, caoga trí bliain, you know, tá go leor de na daoine sin imithe ar shlí na fírinne. Tá mé féin beo i gcónaí ach bhí mé. Ní fhéadfá. do dheoch a thabhairt aníos ag do bhéal leis an brú daoine a bhí ann. You know, bhí sé, ó, bhí sé bunoscionn ceart. Ní- Agus muintir Chonamara a bhí ann an chuid is mó, nó? Bhí s- muintir Nó- Chonamara agus muintir, bhí s- an oiread strainséaraí, bhí carrannaí pairceáilte soir chomh fada leis an teach phobail, amach chomh fada le, eh, tá mé a cheapadh, Tí Phatrick, agus tá sé sin pi- tá sé sin míle amach an bóthar. You know, bhí sé, bhí sé craiceáilte. Agus cá raibh siad ag fanacht, meas tú? Bhuel, bhí cuid acu tiomáint abhaile. You know, bhí cuid acu tiomáint abhaile, nó, nó bhí B and B in áit eicínt acu, you know. Ach tá's a'm go raibh daoine a' fanacht, bhí féar sa scioból thíos ansin againn, agus bhí daoine a' gul isteach ina gcodladh ansin. Agus bhí dream eile, 'gus bhí, 'gus bhí an aimsir go dona.

ní raibh ach bhí portaloos in éineacht leis na campaí taobh amuigh ach leis an slua sin daoine, a Mhaighdean Bheannaithe agus bhí muid ag scaoileadh daoine isteach go dtí leithreas an tí istigh ansin agus a Mhaighdean Bheannaithe. Tá mé ag ceapadh gur thóg sé mí. glanadh suas a dhéanamh tar éis an rud uilig, like, I mean, bhí sé. Agus bhfuil sibh ag déanamh bia do dhaoine freisin, na ceapairí, Bhí ceapairí agus bhí soup ach sin an méid a bhí muid in ann a réiteach really ach just bhí round the clock carnán mór millteach builíní, ó sea agus

Agus bhí Teilifís na Gaeilge, Teilifís na Gaeltachta anseo freisin, le rud dtosach níos gránna. Bhuel, séard a tharla faoi dtaobh Teilifís na Gaeltachta ná is dóichí gur bheartaigh siad, bhuel, you know, d'oibrigh Raidió na Gaeltachta, so anois táimid ag iarraidh Teilifís na Gaeltachta. Agus, ach bhí an chuid is mó dhó sin thíos in Ionad Pobail, an Chrannóg thíos ansin. agus séard a bhí, ní rabhadar sin in ann craoladh mórán chor ar bith so bhíodar ag dul ag craoladh go dtí an television seo anseo so cuireadh aerials anonn 's anall. Níl 'fhios a'm cé méid daoine a bhí in ann é phiocadh suas nó in ann an television a tiúnáil go dtí'n banda craolacháin a bhíodar a dhéanamh ag an am sin. Ach sa deireadh thiar thall, chonaic muid imeachtaí a bhí sa gCrannóig. mar bhí sórt studio set up déanta thíos ansin acu. Ach ansin. So tháinig sé thríd sa deireadh. Tháinig sé thríd sa deireadh, yeah.
Agus cén chaoi, bhí duine eicínt ag rith suas. Bhí duine eicínt ag rith suas agus anuas agus ag dul soir agus siar agus bhí dream thuas ar Chnoc Mordáin le aerial ag iarraidh. Colm Uí Mhainnín, cheapfainn, agus Pádraig Jeaicín Tone agus. Ó, b'fhéidir dream eile in éineacht leo ach. Agus cé chaoi raibh sé raibh mórán suime ag an dream a bhí sa pub an oíche sin faoin méid a bhí sa chrag uirthi sa tseilbh? Bhuel, chas siad thart agus bhreathnaigh siad ach anyway chúpla bliain ina dhiaidh sin sin bhí TG4 bunaithe agus tá sé ann i gcónaí. So céard a thugann siad air sin? You know, cineál

agus bhí an gnó seo thar a bheith gnóthach. Bhí an beár, dá laghad airgead a bhí ag na daoine bhí an beár, bhí daoine ann beagnach i gcónaí. Bhí an siopa gnóthach, tá an tsiopadóireacht athraithe an-mhór. Ní hé an oiread sin anois a ceannaítear sna siopaí áitiúla chor ar bith mar gheall ar bheith ag freastal ar na ollmhargaí móra agus.

Agus bhí, bhí lá eicínt ansin, bhí mé ar an gcladach ó dheas le bairille gas agus chonaic mé ag an cró mhóna ach bhí mé ag tabhairt síob go, go chailín a bhí ar an mbóthar agus nuair a chonaic mé Jimmy, chuir mé mo lámh trasna mar sin timpeall uirthi agus thit an dá fhód móna uaidh nuair a tháinig sé. Ach ar aon bhealach, aon lá amháin tháinig sé isteach sa siopa agus dúirt sé le mo bhean agus bhí mise sa mbeár anseo agus bhí mé ag éisteacht, bhí mé in ann é a chloisteáil. Mbíonn aon imní ort, a deir sé le Úna, go mbíonn Criostóir ag goil in éineacht le mná eile. So, Ó níl, a deir sí leis, tá sé in love liomsa. Óra, deir sé agus chas sé an caipín ar a chloigeann. Nach in love leis an chéad cheann eile freisin! Ach ara bhí an dea-chaint thar barr uilig. Bhí fear eile, bhíodh isteach go minic ansin, bhí sé ag obair ag m'athair agus bhí sé thar a bheith láidir agus an-fhear oibre agus thagadh sé isteach le cúpla deoch, sin é Tomáisín Mhichael Pháidín siar an bóthar ansin. D'oibrigh sé sin ina spailpín ag feiliméaraí thart ar Bhaile Átha an Rí ina óige, bhuel, go suas b'fhéidir go raibh sé forty agus tuilleadh. Agus lá amháin Dé Domhnaigh, bhuel, Dé Domhnaigh, bhí cead don teach ósta oscailt ó leathuair tar éis a dó dhéag go dtí an dó. Chaithfeá dúnadh ansin agus oscailt arís ag a ceathair nó an cúig go dtí an deich. Ach ar aon bhealach agus é anois am dúnadh, Dé Domhnaigh, ag a dó, thiocfadh isteach an doras ach Tomáisín Mhichael Pháidín. Agus séard a dúirt sé linne, D'imigh sé ón feiliméara thoir in Athenry chomh luath agus tháinig sé an solas ar maidin. So bhí sé siúlta as Athenry aige ó abródh muid leathuair tar éis a sé ar maidin go dtí an dó a chlog, siúlta an bealach uilig gan aon lift faighte. Cén fhad, nó cén t-achar, atá. Bhuel, tá Athenry dhá mhíle dhéag nó cheithre mhíle dhéag an taobh eile de Ghaillimh agus tá Gaillimh tríocha sé míle as seo, so sin caoga míle agus ní fhéadfadh muid, even go raibh an t-am caite, ní fhéadfadh muid gan pionta a thabhairt dó.
Agus an fear sa pictiúr thuas ansin, níor casadh ormsa riamh é, cailleadh b'fhéidir sular rugadh mé ach I think go mbeadh sé, Seán, Seán Chóilín Cholm Shíomóin. Sin é a mhúin leath na hamhráin do na Dubliners. Yeah. Ach d'imigh an clann sin as Conamara agus thóigeadar an scéim sin le n-athrú suas go dtí Rath Cairn, you know, sa sean aimsir. Ach eh, i dtaobh na Gaeilge, I guess bhí chuile amhrán aige cheapfainn, eh, tá tú in ann cuimhneamh air. Agus ní bhíodh sé ag déanamh tada ach casadh amhrán. agus bhí gaoltaí ansin ar an gcladach ó dheas aige, nó tá gaol eicínt aige, nó níl mé cinnte cén gaol é féin, ach thagadh sé ar cuairt go minic go Ros Muc mar gheall ar na gaoltaí. Agus Seán Chóilín Choilm Shíomóin. Conroy a bhí ann. Ó yeah, agus bhí scéal suimiúil faoi sin, mar an chaoi i mBéarla a deir sé sin, Conroy, deir sé Connery, Connery. So, dá bhfiafródh daoine dhó thart i mBleá Cliath cén t-ainm atá ort, ó Sean Connery. Oh, just like double O seven, yeah, so sin é an nickname a cuireadh air ansin, double O seven.
Bhí Sean Connery ró-mhaith. Agus tá pictiúr ansin agat de, sin é Maidhcó a chonac agus Pearse, ab ea? Sin é Maidhcó Pheats, a máthair, agus Proinsias Mac Neasa. Cá bhfuil siad ansin, meas tú? Thíos ar Chéibh Chonroy, taobh thíos dhon siopa a bhíodh ag Conroy fadó riamh ar ball ansin. Agus of course bhí Proinsias Mac Neasa ag déanamh na clárachaí teilifíse, tá mé ag ceapadh go raibh baint mhór aige le clár a dtugtaí Féach air. agus an-scríbhneoir, an-, rugadh i Ros Muc é freisin, bhí a athair ina phríomhoide amuigh i Scoil an Ghort Mhóir agus so ag pointe eicínt d'athraigh siad go Blá Cliath déarfainn ach. Is Béarla atá ins na pictiúir chan san Gaelbheirt a fágadh muid a caint ar na pictiúir. Hea bhuel sin leaid as Cárna. Sin é athair Joe McDonagh, bhí Joe McDonagh ina chathaoirleach ar an GAA, nó ina uachtarán ar an GAA ar feadh tamaill, agus bhí sé ag Coláiste Éinne nuair a bhí mé féin ann, thíos sa nGaillimh, Bóthar na Trá. Ní hea, John, sin é John, agus.

Bhí athair mór sin, Dan, agus mo athair mhór-sa an-mhór le chéile. Bhí Dan sa teach atá b'fhéidir chúig chéad slat amach an bóthar ansin agus bhí Pat sa teach anseo agus Actually, dreatháir le Dan sin an sagart a rinne an teach pobail. Tá mé ag ceapadh gur Tomás a bhí air. Thomas Welsh, Reverend mar a déarfá. Thóig sé an teach pobail thoir ansin i 1844. So b'in seanuncail do Choilmín Johnny de. So, tá go leor, tá go leor den dream seo uilig imithe ar shlí na fírinne agus níl 'fhios a'm an bhfuil mórán sna pictiúir seo ar an mballa nach bhfuil imithe. Tá an chuid, chuid is mó acu imithe. Agus tá Meaití Mháirtín Thomáisín thuas ar an mballa ansin, fear mór láidir agus d'imigh sé i bhfad roimh an dáta. agus Patsy Tam Uí Cheannabháin, togha fonnadóir, tá a dheartháir féin ag casadh amhrán, bhuaigh san Oireachtas, Jimmy Tam Uí Cheannabháin, ach tá Patsy imithe le roinnt mhaith blianta againn. Agus Cóilín Sheáin Dharach ansin agus Cóilín Mhaidhcil agus.

just tusa, tusa an ceamara agus tusa is mise ag caint. Slán agus beannacht.